Haigh, conas tá agat? Bhíos ag iarraidh an físeán seo a dhéanamh díreach le roinnt ceisteanna a fhreagairt sular tháinig siad. An phríomhcheist ná cé dóibh nó cad chuige na físeáin teanga seo? Agus sin roinnt dos na freagraí air sin. Só, an chéad ceann ná le ceisteanna comónta deacra casta phobal na Gaeilge a fhreagairt. Deirim seo, nó tugaim an freagra seo ar an gceist, toisc go gcloisim na ceisteanna céanna sa seomra ranga bliain i ndiaidh bliana. Sea, agus ní haon drochrud é sin in aon chor mar sin. Ar ndóigh, bíonn daoine ag an leibhéal céanna ag teacht tríd agus ag iarraidh na rudaí céanna a fhoghlaim, agus cineál sealbháil ar na rialacha céanna agus ar na míreanna céanna teanga agus mar sin de, agus ní haon drochrud é sin. Ach más féidir liom rud éigin a chur ar fáil le teacht roimh an gceist, cén dochar? Sea, so sin cineál an chéad rud, nó cúis leis an gcéad fhreagra ansin. An dara ceann ansin ná le caighdeán fhoghlaimeoirí na Gaeilge a ardú chomh fada agus go féidir liom. So cineál tagann sé sin le freagra uimhir a haon freisin agus. Tá sé tábhachtach ansin go ndéarfainn gur d'fhoghlaimeoirí na Gaeilge na físeáin seo den chuid is mó. Ar ndóigh, nílim ag iarraidh iachall a chur ar dhaoine ar cainteoirí dúchais iad, cineál labhairt mar seo nó labhairt mar sin nó cineál séimhiú a chur isteach ansin nó ansiúd nó pé rud é Tá sé sin go breá, like, níl mórán le múineadh agam do na daoine sin seachas cineál b'fhéidir rialacha gramadaí nó rudaí mar sin agus foghlaimíonn cineál, foghlaimíonn cainteoirí dúchais na rialacha sin iad féin go nádúrtha agus iad ag labhairt le pobal cainteoirí eile nó le cainteoirí eile an dtuigeann tú. So, ní, ní, más rud é gur cainteoir dúchais thú agus go gcuidíonn na físeáin seo leat, go hiontach, tá, cuireann sé sin áthas domhain orm a bheith ag cuidiú le duine amháin eile, ach ní cineál don phobal sin iad, má thuigeann tú mé. Nílim ag iarraidh a bheith i mo dheachtóir ag rá le daoine ba chóir é seo a rá mar seo nó mar sin. Is ábhar cineál breise é seo d'fhoghlaimeoirí go díreach le teacht roimh an gceist sa seomra ranga. Sea, maidir le huimhir a trí ansin, sin go díreach le freastal ar fhoghlaimeoirí idirnáisiúnta, ní bhíonn ranganna ar fáil go róchoitianta lasmuigh d'Éirinn agus seans go gcuideodh sé seo nó na físeáin seo leis an bpobal sin agus go gcuirfeadh sé an pobal sin ag fás, bheadh sé sin go hiontach freisin. Bheadh an-éifeacht aige sin ar a bhfás sin ar chineál, ar litríocht na Gaeilge, ar chineál, ar an gcineál eolais nó ar an gcineál feasa nó ar na feasaí, déarfaimid, atá á gcur in iúl sa teanga, más maith leat. Is é sin, na cineálacha rudaí agus na cineálacha, nó an cineál taithí a roinneann daoine sa teanga. So, más féidir cur leis sin agus cur leis an ábhar Gaeilge atá ann trí fhreastal ar fhoghlaimeoirí idirnáisiúnta, is ea is fearr é. Uimhir 4 ansan, le hábhar saor in aisce a chur ar fáil dóibh siúd ar bheagán airgid. Tá's agam gur gá cineál ceangal Wi-Fi agus ríomhaire a bheith agat le breathnú ar na físeáin seo, ach tá siad saor in aisce agus má tá cineál infheistíocht déanta agat, ríomhaire a cheannacht duit féin nó cineál dul chuig an leabharlann nó pé rud le breathnú ar fhíseáin, but an ainm Dé iad seo a úsáid seachas leabhair a cheannacht nó seachas íoc as cúrsa nó rud éigin mar sin. Ach é sin ráite, breathnaigh ar ar, ar phointe uimhir 7. Ní, ní aon mhalairt orthu sin iad ach is rogha eile é. nó is rogha eile iad na na físeáin seo. Uimhir a chúig ansan, díreach le hacmhainn nó le tacaíocht bhreise agus idirghníomhach a chur ar fáil d'fhoghlaimeoirí na Gaeilge. Beidh mise in ann ceisteanna a fhreagairt agus cineál, beidh tusa in ann ceist a chur orm agus beidh mise in ann na ceisteanna sin a fhreagairt nó nasc chuig físeán eile a chur chugat agus sin an t-aon rud, go mbeadh sé idirghníomhach agus go mbeadh sé cineál, go mbeadh siar is aniar ann agus go mbeadh freagraí ar cheisteanna i gcónaí go bunúsach. Uimhir a sé. Maidir leis na ceisteanna sin, má thagann siad, má tá ceisteanna, tá súil agam go mbeidh ceisteanna. Má tá ceist teanga ar bith agatsa, cuir ceisteanna chugam. Feicfidh tú gur féidir má tá tú logáilte isteach le do chuntas Google, chuig an Gmail nó chuig YouTube nó ceann ar bith, beidh tú in ann ceist a fhágaint faoi cheann ar bith de na físeáin seo. agus feicfidh mé é, seolann sé sin ríomhphost chugam agus sea. Ó, sin, sin a bhí le bheith istigh ansan. Bum! Ar YouTube. Bhíos ag smaoineamh faoi Google nó rud éigin eile a chur isteach ansan toisc go mbeidh na físeáin seo á leabú ar shuíomhanna éagsúla. Sea. ach is ar YouTube dóibh don chuid is mó agus táid uaslódáilte ar YouTube go ginearálta so is anseo is cónaí orthu más maith leat. Sea, ach is féidir sea an tagairt nó ceist a fhágaint faoin bhfíseán nó a fhágaint ar an mbealach féin so má bhrúnn tú ar channel agus nó má théann tú chuig youtube.com/micheáljohnny M-I-C-H-E-A-L J-O-H-N-N-Y Feicfidh tú an bealach agus beidh tú in ann ceisteanna a fhágaint ansin freisin. Is é an rud tábhachtach, sin é, pointe uimhir a seacht agus tá trí chuid leis seo. Ní hionann seo agus leabhar gramadaí níl aon cheachtanna nó cleachtaithe cruthaithe agam anseo, so you know, ní, beidh tú ag brath ar rud éigin eile le cleachtaithe a chumadh duit féin. So ní aon mhalairt ar sin é, ná breathnaigh air mar sin. Ná breathnaigh air seo mar mhalairt ar chúrsa struchtúrtha ach oiread. Tá an-chuid cúrsaí curtha ar fáil ag dreamanna éagsúla agus go bhfios domsa, bíonn siad uilig go hiontach. Ach, sea, mar láthair shóisialta, níl an bealach seo chomh saibhir leis an seomra ranga agus leis an gcaidreamh sin a chruthaíonns tú. Tá sé éagsúil, cineál, ó bheith a' bualadh le daoine agus ó bheith a' dul ag an áit céanna. seachtain i ndiaidh seachtaine agus ag foghlaim le chéile agus an nasc a chruthaíonn sé sin idir na daoine, idir na daltaí sa seomra ranga ansan. So sea, tá sé sin tábhachtach freisin, bheith ag freastal ar rudaí nó bheith ag labhairt le daoine amuigh ar an tsaol agus sea, sílim go bhfuil sé sin an-tábhachtach agus nár chóir do dhaoine bheith suite taobh thiar den ríomhaire. féachaint le bheith ag foghlaim teanga mar foghlaimíonn tú teanga le cumarsáid a dhéanamh le daoine agus sin an rud is tábhachtaí go bunúsach, a bheith ag déanamh cumarsáide le daoine. So, sea. Agus an ceann deireanach, ná breathnaigh air seo nó b'fhéidir orthu seo mar mhalairt ar cháilíocht, ar ndóigh, mar ní bheidh tú in ann é a chur ar CV gur bhreathnaigh tú ar na físeáin seo agus go gciallaíonn sé sin go bhfuil tú in ann an Ghaeilge a labhairt nó an Ghaeilge a mhúineadh ar an meánscoil nó pé rud. So sea, díreach lena sin a shoiléiriú nach mbreathnaímse orthu seo mar mhalairt ar aon cháilíocht ná ar aon chúrsa struchtúrtha nó aon cheo mar sin. B'in mar atá, bhíos ag iarraidh cineál roinnt des na ceisteanna seo a fhreagairt sular thánadar agus tá súil agam go soiléiríonn sé sin cineál cad chuige nó cé dóibh na físeáin teanga seo. Slán tamall!